salaamaaleykum balimaw an ka balimakɛ de don ibrahim buhari nin misaji kunkurun de ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ko ko a bɛ faso in taga ɲɛ de kɔ a bɛ faso in fɛ tiɲɛ de kan a bɛ faso in taga ɲɛ kɔ tiɲɛ de kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment an ka foli bɛ maliyɛnden conscient bɛɛ lajɛlen nin ye misaji kunkurunin dɔrɔn de ye k'a fɔ CDR mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna CDR dɔrɔn tɛ mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ faso in de fɛ k'a bɛ faso in fɛ tiɲɛ de kan k'a bɛ ras bath kɔ a ka hakilina ɲuman in na donc nin ye aw bɛɛ lajɛlen ka foli ye o kɔfɛ o tɛmɛlen ka bɔ a la misaji kunkurunin bɛ n fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ɲɛ bɛ kow la mun bɛ pase la réseaux sociaux kan sisan nɔ wagati na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la jugu minnu wulilen don ras bath nɔfɛ u bɛ kuma caman caman fɔ la bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛ b'a la bɛɛ lajɛlen tulo b'a kow la ɛɛ seku tunkara ye vocal dɔw labɔ kunu je crois bien ka manamanakan dɔw labɔ ka dɔ ka vocal labɔ k'a fɔ ko CDR mɔgɔw ras bath n'a ka mɔgɔw bɛ ka cɛkɔrɔbaw neni u bɛ ka kuma caman caman fɔ ko jago kun de b'a la a bɛ tan a bɛ tan seku tunkara ne y'o de f'i ɲɛna e ni baba walahi aw b'aw aw b'aw aw b'aw magaya nin bɛɛ kɔfɛ aw b'aw magaya nin bɛɛ kɔfɛ mun b'a yira anw na k'a fɔ ko e ye vocal min labɔ ko nin ye CDR mɔgɔ de ka vocal ye baba n'o de fɔ a tɛ siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ dɛ a ye siran ala ɲɛ walahi diɲɛ tɛ to bolo kelen ma nɛninikɛla bɛɛ tɛ kɛ ko wayi ko CDR mɔgɔw de don ou ras bath de y'u bila ka nɛnini kɛ ras bath ma mɔgɔ si bila ka nɛnini kɛ mun b'a jira an na ko wayi k'e bɔra ni vocal min ye ko nin ye CDR mɔgɔ ka vocal de ye baba an bɛɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ segu tunkara an bɛɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔn kɛ ne bɛ se ka ne yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔ wele ka bɛn ni plan na ni mɔgɔ dɔ ye ka complot tracer ni mɔgɔ dɔ ye a tigi ka weleli kɛ ka e segu tunkara fa neni k'i ba neni ou a tigi ka e segu tunkara k'a kɛ n'a fɔ e ni dɔ de bɛ kuma la an bɛ ka o cdr mɔgɔw ba neni k'u fa neni ka fɛn bɛɛ f'u ma n bɛ tila ka bɔ n'a fɔlen ka zo n de ye mali danbebe mɔgɔw ka mɔgɔ dɔ ye u bɛ ka manamanakan fɔ cdr mɔgɔw ma an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ i bɔra nin fɔli min ye ko cdr mɔgɔ dɔw ka vocal de don cdr mɔgɔ min ka vocal don bɛ se k'i tɛgɛ sin tigilamɔgɔ ma o bɛ se k'a tigi tɔgɔ fɔ a bɔra yɔrɔ min a bɔra yɔrɔ min a bɛ se k'a yɔrɔ fɔ an ɲɛna nkalon tɛ foyi ɲa a ye hɔrɔnkoloya dabila n'aw tɛ mɔgɔw n'aw tɛ ka mɔgɔw dɛmɛ k'u ka fasoko kɛlɛ kɛ aw da bɔ a la donc aw bɛ ka wuli ka manamanakan minnu fɔ dɔgɔyali minnu kɛ ka mɔgɔw dɔgɔya pour que ka mɔgɔw ka lutte tiɲɛ ne y'o de fɔ aw solila aw solila ma tɔgɔma walahi aw solila ma tɔgɔma en tant que ras bath bɛ tiɲɛ de kan Ras Bath bɛ tiɲɛ de kan ras bath bɛ kumakan kan a bɛ nin kumakan in kan walahi fo saya anw tɛ ras bath an t'a to yen hadamaden buna hadamaden jɔn si ye an t'a to buna hadamaden jɔn si ye walahi bilayi i solila ma tɔgɔma donc a bɛ ko minnu na bɛnbɛn bɛɛ minnu na juguya kuma minnu na a bɛ nin dabila ni mali y'o poison kɛlen don o sara a ye wari minɛ a y'a don aw d'a ma mais k'a fɔ k'aw bɛ nana manamanakan de fɔ ka mɔgɔw bila ras bath la aw tɛ se walahi aw tɛ se ras bath a bɛ kuma min fɔ a bɛ wulibali de fɔ a bɛ tiɲɛ sira de kan walahi bilahi n'o tɛ bi m'a to a kɔ ala y'a labila aw ye mais aw dɛsɛra walayi mais n'aw ma sabali aw malo bɛ bɔ a ko la aw ma sigi ni min aw malo bɛ bɔ a ko la donc ne bɛ message bila welewele bila bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ ras bath kɔ mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ cdr la mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ tiɲɛ de kɔ bɛɛ lajɛlen k'a dusu da a bolo da a dusu la a ka ninnu to yen n'u kunko ye u kana n'an ka lutte ci an bolo a ye ninnu to n'u kunko u bɛ manamanakan fɛn fɛn la u bɛ hasidiya kuma fɛn fɛn la bɛɛ k'i dusu minɛ c'est pas facile c'est pas facile parce que n'i ye ko jate minɛ jamana kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la mali bɛ situation min kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ka tila ka jɔ a sen fila kan k'a cɛsiri o ko la k'a ye ko mɔgɔ mɔgɔnin dɔw tɛ fɛ k'u ɲɛ da o tigilamɔgɔ kan lajabali tɛ lajabali u tɛ ka min d'a kan ni e mɔgɔ min y'o ye ko wa ko i faso kanu b'i la jagoya n'i y'u ka kuma in ta k'a jate minɛ i bɛ nɛni kɛ i se t'a la mais bɛɛ ka s'i dusu la bɛɛ k'i dusu maîtriser parce que u bɛ min nɔfɛ o ye ninnu sugu ninnu de ka to ka mɔgɔw provoquer u ka to k'u nɛni k'u lajaba u ka bɔ n'a ye ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ko guide de ye mɔgɔw bil'a la ka sɔrɔ guide tɛ ala b'a dɔn guide tɛ kira b'a dɔn guide tɛ mais a bɛ nin fɛn fɛn la walayi aw b'a fɛ k'a bɛ tulonkɛ la ten tɔ a tɛ tulonkɛ la yen lahara walayi kitiba de b'aw ni guide cɛ kitiba de b'aw ni arasbaci cɛ walahi aw bɛ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ k'a lebu nkalon kan ten tɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn nkalon kan maliɛnw b'a dɔn nkalon don faamaw b'a dɔn nkalon don mais a b'olu faama minnu yɛrɛ soutenir olu b'a kalama ko vraiment a bɛ ka nin kɛ nkalon de kama wari min bɛ ka proposer a bɛ ka nin kɛ o de kama lahara kiti b'aw ni arasbaci cɛ dɛ walahi kiti b'aw ni arasbaci cɛ seku tunkara baba aw fɛn fɛn bɛ ka arasbaci nɛni k'a lajaba nkalon kan kiti b'aw n'a ɲɔgɔn cɛ lahara walahi bilahi aw tɛ k'a kɛ arasibati la walahi a bɛ k'a k'aw yɛrɛ la a bɛ k'a k'aw yɛrɛ la mais e seku tunkara yɛrɛ ne mana nin ye i ɲugu de bɛ kɛ n na quoi i ɲugu de bɛ kɛ n na quoi walahi bilahi donc ne bɛ welewelekan bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i bolo da i dusu la bɛɛ k'i dusu suma ninnu kana na an ka kɛlɛ tiɲɛ an bolo u bɛ min nɔfɛ u tɛna n'a sɔrɔ walahi u bɛ min nɔfɛ u tɛna n'a sɔrɔ arasbaci ma mɔgɔ si bila ka mɔgɔ si nɛni wa aw bɛ ka vocal min nabɔ ko nin arasbaci nin ye cdr mɔgɔ ka vocal nin tɛ cdr mɔgɔ yɛrɛ ka vocal ye seku tunkara nin tɛ cdr mɔgɔ ka vocal yɛrɛ ye cdr mɔgɔw tɛ fitiriwale ye mais aw k'o de ko tiɲɛ kana na fɔ jamana kɔnɔ o de tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn walahi Ras Bath bɛ tiɲɛ sira de kan a bɛ tiɲɛ sira de kan a tɛ ka nkalon tigɛ nkalon t'a da a ka kuma o kuma taga sɛgɛsɛgɛ a si tɛ nkalon ye ni nkalon don ɲɛngoya sɔrɔ a kɔ bɔra fiɲɛ la sa ɲɛ tɛ bɔrɔ doni ta mɛ a bɛ fɛn girinman yelen dɔn walahi bilahi ni min ye tiɲɛ ye o bɛ fɔ Abdul Niang tun bɛ yen o don na bacili ka cérémonie kɛyɔrɔ la ko min passera Abdul Niang bɔra a kumara a kan ne yɛrɛ y'a video partager k'a fo ni min kɛra o bɛ fɔ ni min ye tiɲɛ o bɛ fɔ mais mali bɛ situation min kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la insécurité min bɛ mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la rebelliw tɛ k'an to yen nɔ an yɛrɛ damaw tɛ ka ɲɔgɔn to yen nɔ an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taga yɔrɔ min na yɛrɛ an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na an b'an ja yɔrɔ min na donsow fana wulilen don mɔgɔw kama nɔri kɔrɔnfɛla la u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ u bɛ ka mɔgɔw faga u maliyɛn ɲɔgɔnw faga k'u bin u kan fu la insécurité kosɔn Ras Bath de bɛ ka jɔ a sen fila kan ka nin kɛlɛ in bɛɛ kɛ ni aw kafiri ninnu ma se ka fara Ras Bath kan fo ka tɛmɛ faamaw bɛ ka wari min di aw ma a bɛ k'a dun aw dabara la k'a bagaba k'a lajaba ten tɔ ala ɲɛ b'aw la walahi masa ala ɲɛ b'aw la mɛ aw tɛ sa abada nin kɔnti aw tɛ saratu tigɛ abada ni ala m'aw ɲininka na Ras Bath bɛ baara min na bi maliyɛnden bɛɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don Ras Bath bɛ baara min na bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ baara in na n'i t'a fɛ i t'a fɛ mais kana n'a lebu kana n'a lajaba nkalon kan Ala tigɛra Ala bɛ tigɛ aw la Ala tigɛra aw la kira tigɛra aw la maliyɛn den bɛɛ tigɛra aw la walahi aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ silamɛ ye a ye ninnu to n'u kungo ye aw kana ninnu neni aw kana n'u u bɛ min nɔfɛ aw kana na sɔn u k'a sɔrɔ aw bolo a ye ninnu to yen n'u kungo ye u bɛ min nɔfɛ a y'o to yen n'u kungo ye n'an bɛ taga an bɛ se n'an bɛ taga an bɛ se o ye mun hasidiya ye mɔgɔw da la o ye mun hasidiya ye mɔgɔw da la o ye mun tere juguya kɛwale ye Ras Bath bɛ baara min na mali kɔnɔ bi bilahi bɛɛ ɲɛ b'a la mɛ maliyɛn tɛ mɔgɔ tanu abada walahi fo i ka sa mɛ an t'an sigi k'o kɔnɔ an t'an sigi k'o kɔnɔ abada en tant que a bɛ ka ɲuman kɛ an bɛ ɲuman fɔ walahi bilahi an t'an sigi k'o kɔnɔ grâce à Ras Bath anw bɛɛ bɔra dibi la anw bɛɛ ɲɛ yɛlɛna à cause de lui n'aw bɛ hasidiya de la hali bi ni aw tɛ fɛ k'o ye ko fo aw k'o bɔ o bɔ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la k'o lajaba bɛɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Ras Bath ka baara la a bɛ min na mali kɔnɔ bi malgré que perezan tɛ mɛ bi a bɛ min na mali kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la n bɛ se k'a fɔ ko perezan fila de bɛ mali kɔnɔ bi walahi bilayi Ras Bath mana na bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ accueilli cogo min na hali perezan yɛrɛ tɛ accueilli ten k'a sababu kɛ a bɛ tiɲɛ min kan hɔrɔnya danbe min b'a bolo n'aw tɛ fɛ k'o ye n'aw t'a dɛmɛ k'a ka baara kɛ fo k'a kɛ hasidiya de ye ka bila a kɔ ten tɔ manamana ko la ten tɔ parce que wari min bɛ ka d'aw ma aw saralen don wari min kama 200 euro 500 euro 900 euro n'a y'aw danbe feere o kama k'aw tɛ cɛ dɛmɛ a k'a ka baara kɛ a y'a to yen nɔ a ka ninakili aw bolo aw bɛ ka mɔgɔ min tɔɔrɔ kuma bɛɛ a da t'aw da la a tɛ maloya aw bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ d'a kan ka lajabali sugu bɛɛ d'a kan k'a neni k'a buruja mɛ tile kelen a ma deli k'a sigi k'a da don aw ka kumaw la aw tɛ maloya aw tɛ hakili sɔrɔ a tɛ kɛ hɔrɔn ye maliyɛnw bɛ k'aw neni ka fara aw kan A tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ ka fara bɛ ka lajaba ka fara mɛ o bɛɛ n'a ta bi a tɛ fara cɛ la a k'a ka baara kɛ ni kariya yɛrɛ tɛ jɔn nin tɛ subagaya yɛrɛ ye nin bɛ se ka faamu cogo di Ras Bath bɛ k'an bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ a bɛ k'an bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ aw dalen filɛ ye e Ras Bath bɛ degun na yen nɔ a ni bɛ se ka to a la bi o sini o jɔn bɛ kɛ ala ye k'a dɔn mɛ ala k'a don kalo dibi la n'aw tɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ a kana a kana na bin a kan k'a lebu k'a dɔgɔya k'a mankutu tiɲɛ nkalon kan bilahi aw tɛ aw satɔla ɲɛ tɛ tugu n'aw ma aw bɛ sira min kan n'aw m'a sira bila bilahi aw satɔla ɲɛ tɛ tugu aw satɔla ɲɛ tɛ tugu nkalon kan abada walahi bilahi ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ne bɛ message min fɔ aw ɲɛna a ye sabali a ka juguya dabila a ka hasidiya dabila aw tɛ baara kɛ mali gouvernement kɔnɔ mali gouvernement t'aw sara boua n'a ka mɔgɔw t'aw sara u tɛ ras bath sara aw kan ka fara ras bath kan an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka fara ras bath kan an ka an ka wari bɛ mɔgɔ minnu bolo an ka impôt bɛ mɔgɔ minnu bolo k'a réclamer u la n'aw tɛ se k'o kɛ a y'aw da bɔ a la aw man kan tɛ k'a nɛni nkalon kan k'a lebu nkalon kan ko min bɛ passer la mali kɔnɔ bi an bɛɛ ɲɛ b'a la insécurité bɛ mali la bi bɛɛ b'a kalama mali nord la mɔgɔ tɛ se ka don mɔgɔ tɛ se ka bɔ mali nord la moti kɔnɔna la nɔ ala ma taa moto a tɛ se ka boli maliyɛnw de bɛ yen nɔ u dɛsɛlen don wa hali u ka moto u ye moto minnu san u yɛrɛ wɔsiji la k'u b'u ka déplacement kɛ u tɛ se k'a boli sécurité tɛ yen nɔ mali faama foyi tɛ yen nɔ an y'a ye douane yɛrɛ mali gendarmerie yɛrɛ bɛ yen nɔ o ye pɔsi yɛrɛ abandonnélen don mɔgɔ si tɛ yen nɔ corps habillé foyi tɛ yen nɔ u ka taga bin an balimaw kan an fa n'an baw kan k'u lajaba k'u faga yen nɔ k'u violer mali sécurité foyi tɛ yen nɔ ɔ maliyɛnw de sigilen bɛ yen nɔ u ka impôt bɛ minɛ u ka impôt bɛ sara mɔgɔ min bɛ k'o kɛlɛw kɛ a tɛ fara o tigilamɔgɔ kan k'o kɛlɛ kɛ wari min bɛ ka d'aw ma dɔrɔn haramu wari min bɛ ka d'aw ma a bɛ ka kɛlɛ kɛ u ka b'o tɔgɔ tiɲɛ o de kama hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min an tɛ kɛ silamɛba ne y'o de fɔ silamɛya in mɔgɔ caman b'a fɔ a da la dusukun de don silamɛya tɛ dabaara ye dusukun don an ka a y'a kɛ ala ni kira kama aw ka siran ala ɲɛ aw kana na siran ala ɲɛ mais a y'a kɛ ala ni kira kama aw ka cɛ to yen nɔ a k'a ka baara kɛ tranquillement ni aw ye fasoden jugu ye ras bath tɛ fasoden jugu ye mali faamaw foyi tɛ yen nɔ u ma min propose ras bath u ye wariw propose a ye sanuw propose a ye jamanw propose a ye pɔsiw propose a ye mais a ko ko non a ko a ka faso dignité n'aw ko k'aw t'o fɛ wari min bɛ ka d'aw ma a y'a minɛ a k'a dun aw da la mais a ye jamana kɔnɔdenw a y'u janfa a ye faso janfa a ye hɔrɔnya tigɛra aw la danbe tigɛra aw la kabila bɛɛ tigɛra aw la donc a ye cɛ to yen nɔ a k'a ka baara kɛ tranquillement depuis kuma jumɛn a bɛ ka nɛni a bɛ ka fɛn bɛɛ fɔ a ma a tɛ ka aw jaabi a t'aw ka video yɛrɛ filɛ temps t'a bolo a tɛ hakili sɔrɔ ko a bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour que a bɛ bɔ k'aw jaabi a tɛna n'aw jaabi walahi a t'aw jaabi mais a ye kɛ hɔrɔn ye jeli tɛ malo mais a tenda bɛ wɔsi a ye kɛ hɔrɔn ye a k'a to yen nɔ a k'an to yen nɔ an kunkolo bɛ lafiya a y'a kɛ ala ni kira kama a k'an to yen an kunkolo bɛ lafiya n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ ka ninnu jaabi vraiment aw jo don aw jo don aw jo don mais a y'aw bolo don aw dusu la a y'aw bolo don aw dusu la a ka ninnu to yen n'u kungo ye a ye ninnu to yen n'u kungo ye ni ala ye min kɛ o kɛra ka ban a kana na ninnu jaabi yɛrɛ walahi a kana ninnu jaabi ni fali y'i tan n'i y'a tan i bɛ k'a ɲɔgɔn ye a ye ninnu to yen nɔ a kana na ninnu jaabi parce que u bɛ fɛn dɔ u bɛ tɔgɔ dɔ de ɲini aw yɛrɛ kan quoi mais u bɛna na tɔgɔ in sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se mɔgɔ mɔgɔ CDR mɔgɔw ka nɛni ma a ma se mali kanubaga dɔ ka nɛni ma mais ala yɛrɛ bɛna na tɔgɔ in d'u ma u bɛna n'a sɔrɔ ni ala sɔnna a ye ninnu to yen n'u kungo ye cɛ tɛ se ka filenni filenni galama mana ci ko Ras Bath filenni galama mana ci ko Ras Bath mais a ba de ɲɛna a ba de ɲɛna walahi o de kosɔn aw bilalen don a la ten tɔ nin fana de bɛ kɛ o parce que n'i bɛ tan tɔn bɛɛ bɛ bɛɛ dɔ bɛ dɔ sɔrɔ ka f'i ma hali ala kira yɛrɛ salallahu alayhi wasalam walahi bɛɛ ma k'a fɛ ala yɛrɛ min ye ala ye ala min yɛrɛ ye ala ye walahi bilahi mɔgɔ bɛ dugukolo in kɔ kan ko ko ala ko tɛ tiɲɛ ko n'i sara dɔrɔn a banna ko ala ko tɛ tiɲɛ olu yɛrɛ ko ko ala ko ala Dieu même ça n'existe pas olu yɛrɛ ko ko ala ko yɛrɛ ko ça n'existe pas o mɔgɔw bɛ dugukolo in kɔ kan hali sini an b'u caman dɔn kira min nana kira min nana kiraba min nana bilahi mɔgɔw sɔrɔla k'u t'a fɛ hali sini u t'a fɛ donc a ye ninnu to yen n'u kungo ye an bɛ diɲɛ an bɛ tile min na bi walayi hali ni e bɔra bi de ka ala fa neni k'a ba neni mɔgɔ bɛ sɔrɔ min b'i soutenir hali n'i bɔra de bi ka ala fa n'a ba neni mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ k'i soutenir n'o tɛ ninnu u b'a kalama u tɛ tiɲɛ kan minnu b'u minnu b'u u kɔrɔma don don olu b'a kalama u tɛ tiɲɛ kan mais ni ala ye min kɛ o de kɛra a ye ninnu to yen n'u kun ye a kana na foyi a kana na kuma a kana na nin jaabi yɛrɛ quoi parce que n'i ye sɛgɛ kɛ da la a b'a dunbaga caya a ye ninnu to yen n'u kun ye ka taa sigi manamanakan na kamera ɲɛfɛ ko ko ouais ko ɔ CDR mɔgɔ Ras Bath bɛ ka CDR mɔgɔw de bila Ras Bath bɛ ka CDR mɔgɔw de bila u bɛ ka mɔgɔw neni u bɛ ka cɛkɔrɔbaw neni u bɛ ka musokɔrɔbaw neni ka musokɔrɔbaw lanjaba ka vocal kuntan nabɔ k'o yira yira mɔgɔw la ko ouais ko nin ye CDR mɔgɔw ye qu'est-ce qui prouve que c'est c'est les gens de CDR Ras Bath ye CDR mɔgɔ jumɛn bila k'u ka neni kɛ minnu bɛ ka nɛni kɛ u jo b'u la k'aw nɛni parce que aw ye hɔrɔnkolonw de ye a ye danbe feerelaw a ye danbe danbe t'aw la yɛrɛ aw ye danbe aw ye hɔrɔnkolonw ye danbe t'aw la n'aw taara mɔgɔw provoquer u b'aw nɛni parce que aw ye hɔrɔnkolonw de ye mais mun kosɔn a bɛ taa fɔ ko ras bath de bɛ ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw nɛni a tɛ cɛ to yen nɔ a ka ninakili a k'a ka baara kɛ a ye cɛ to a ka ninakili a k'a ka baara kɛ a fɛrɛma a bɛ baga a ma cogo di k'a nɛni ten to k'a lajaba a ma a m'a min a m'a bɔn a ma foyi k'a la mais ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala ka bɛɛ sara i ŋaniya la a bɛ hasidiya min na a bɛna n'a ye n balimaw message kunkuruni de tun bɛ ne bolo k'a fɔ a ɲɛna donc a bɛɛ k'aw maîtriser a bɛɛ k'a bolo da aw dusu la quoi u bɛ ka manamanakan minnu fɔ ka gidi tɔgɔ cɛn hali y'a commentairew la gidi ta commentairew la minnu bɛ nɛni kɛ an yɛrɛ bɛɛ b'u répondre commentairew la ni bagan don an b'u répondre commentaire na mais bɛɛ k'i bolo da i dusu la bɛɛ k'i bolo da i dusu la a bɛ bɛn n'ala sɔnna ni ala ye min kɛ o de kɛra o banna quoi gidi bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛɛ tugura a nɔfɛ tiɲɛ de kan Ras Bath bɛ cɛn de kɔ an bɛɛ tugura a nɔfɛ cɛn de kan donc an bɛɛ k'an bolo don an dusu la an ka ko an k'a to ala bolo ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ala ko n'i bɛ cɛn kɔ bi la ale n'ale ka jɔn n'a bɛ cɛn kan ale b'i kɔ fo saya ale b'i kɔ a t'i labila i jugu ye abada a t'i labila i jugu ye abada donc an ka to ala kɔ an k'an sigi an ka ala ta filɛ an k'an cɛsiri an ka dɔ fara baara kan an ka courage ta an ka dɔ fara baara kan n'ala ye min kɛ o de ka ɲi nɔ quoi donc nin message nin de tun bɛ ne bolo k'a fɔ aw ɲɛna vraiment aw merci beaucoup an'aw balimakɛ don ibrahim buware depuis côte d'ivoire abidjan donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala ka laɲiniw bɛɛ sabati an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ de kan tiɲɛ sira de kan ala hali bi ala ka tiɲɛ ye ala k'a dɛmɛ ala ka si ni kɛnɛya di an ni gidi ma ala k'an ɲɛ mɛɛn gidi la ni ala sɔnna ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala k'an to ɲɔgɔn ye assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu merci beaucoup